anw ye kɛlɛ kɛ kuma dɔ la facebook in kan ye an mɔgɔ damadɔ n'o ye affaire denkɔrɔ ye affaire denkɔrɔ bon ne ɲɛ b'a la u bɛ fɛ ka denkɔrɔ kun bɛ nima kara la mais ɲɛ b'a la les indignes u bɛ fɛ ka force d'a ma u bɛ fɛ ka force d'a ma o don ko a kun bɛ ɲɔgɔlɔnbɔ dɔ la ani n balimakɛ dɔ ko ivan denkɔrɔ kun bɛ ɲɔgɔlɔnbɔ la ani ivan kun bɛ ka ɲɔgɔlɔn bɔ maliyɛnw ne bɛna min fɔ a ye Depuis ala ka n da depuis ala ka n da k'a minɛ diɲɛ kun kelen la ka taa bila kun kelen la k'a minɛ diɲɛ kɔrɔn fɛ ka taa bila tilebi fɛ k'a minɛ diɲɛ bani fɛ ka taa bila baba fɛ a kana miiri diɲɛ dugu si la diɲɛ kɔnɔ cɛ wo cɛ bɛ yen muso wo muso bɛ yen k'o bɛ se ka wari caya o ye nkalon ye o ye nkalon de nkalon o ye nkalon ye nkalonden de y'o ye segukaw ɲamana o ye nkalonden de ye diɲɛ mɔgɔ si tɛ yen dɔnniya tɛ diɲɛ mɔgɔ si la k'a minɛ diɲɛ kun kelen la ka taa bila kun kelen la k'i bɛ se ka wari caya o ye nkalon ye o dɔnniya tɛ mɔgɔ si la wa a ye ɲɔgɔlɔn min bɔ nkalon don nkalon hali n'a sɔrɔla mɔgɔ min ni cerveau t'i kunkolo kɔnɔ i b'a dɔn ko nkalon don c'est à dire nin bɛ komi u ye ni film tournelaw bɛ film tourner la anw ta fan bɛɛ u bɛ to ka yɔrɔ dɔw jira la u kɔni bɛ filimu bɛɛ tourner k'a bɛɛ kɛ kɛ ɲɔgɔn kan n'u tilal'o la tuma min na u bɛ sɔrɔ ka na anw b'a mɔntelen de ye tele la du la famille ani ivoiriyɛnw ka filimu ma famille o n'a ɲɔgɔnnaw u b'a composer ka ban ka sɔrɔ k'a monter k'a bila donc denkɔrɔ ni ivan y'o baara de kɛ donc k'a fɔ ko denkɔrɔ bɛ se k'i to mali la ko ka wari ci ivan ma nkalon nkalon walayi bilahi ni sini da yɔrɔ cɛ nkalon don o dɔnniya tɛ yen ayi o dɔnniya t'a la o video kɛ ka kɔrɔ n m'olu fɔ minnu ye wari minɛ denkɔrɔ bolo ka kɔrɔ n m'olu fɔ à partir d'aujourd'hui ɲɛ b'a la a bi kalabanciya la dɔ b'a la dɛ ɔhɔn ne tun bɛ video kɛ la dɛ ne ka ekaran kɛra ta dɛ ne ka ekaran kɛra ta dɛ i tɛ ka nkalon dɔ lamɛn nkalontigɛla kalabanciya kuma dan Facebook Mark Zuckerberg o de y'a créé ale de sago b'a la n'a y'a diya cogo min a b'a kɛ ten Facebook ye Mark Zuckerberg de ta ye Denkɔrɔ ta tɛ ayi hali Denkɔrɔ t'a dɔn a créera cogo min na donc a a a kɔmandi b'ale de bolo a kɔmandi b'ale de bolo n'u y'i signale signaleli fɛn o fɛn bɛ kɛ a bɛɛ bɛ taa b'u yɛrɛ fɛ a bɛɛ bɛ taa b'u fɛ yen i mana signale fɛn o fɛn b'a la action misikara jarati bɛ fesibugu kɔnɔ a bɛɛ bɛ taa bɔ a bɛɛ bɛ taa b'u fɛ yen ni sanction min ka kan o b'o k'i la ni kunatɔ bɛ se o daba don la mun y'a ɲɔnsɔn ja banabaatɔw ka yafa n ma ntalen don denkɔrɔ bɛ se ka fesibugu fɛn ja image ja o dɔnniya b'a la a y'o bɔ min o dɔnniya o tɛ suya dɔnniya de o ye kalan dɔnniya de min y'a créé o b'o de la mark zuckerberg donc ni bi à partir d'aujourd'hui ɲɛ sara ala la k'a ɲini ala fɛ diɲɛ maa o maa ni k'i bi denkɔrɔ ka wari minɛ denkɔrɔ bolo ka denkɔrɔ ka nkalon n'a ka kalabanciya n'a ka ŋanamu ŋanamu k'i b'a kɛ tiɲɛ ye ala k'a to a wari ka kɛ k'i furakɛ ala k'a to a wari ka kɛ k'i janaja kɛ diɲɛ maa o maa n'i nana ni kalabanciya kuma wɛrɛ fesibugu kan k'i bɛna denkɔrɔ ka nkalon n'a ka arinake kɛ tiɲɛ ye ka buna hadamadenw munumunu tuguni k'u di denkɔrɔ ma an y'a ɲini ala ni kira fɛ ala m'a tora a wari ka kɛ k'i furakɛ ou bien a wari ka kɛ k'i janaja kɛ n'a nana tunga la k'a da ji ka kana ka dɛsɛ ka baara kɛ ka taa kɛ kalabanciya ye n'a ma ɲɛ k'a bɛna da ka a, e, e, jamana cibaw de dɛmɛ k'olu dɛmɛ ka jamana fantanw ka nafolo minɛ k'a arinake k'a bɛna jamana cibaw dɛmɛ o la a y'i segin a ka taa mali la yen a y'i segin a ka taa mali la o ye fugaridenya de ye a y'i segin a ka taa mali la diɲɛ cɛ wo cɛ n'i nana

ka kalabanci dɛmɛ a ka kalabanciya la k'o ka kuma kɛ tiɲɛ ye walahi n'i y'a wari minɛ n y'a ɲini ala fɛ walahi n y'a ɲini jabaru min ye ne da ala k'a wari kɛ k'i furakɛ ou bien ala k'a wari kɛ k'i janaja kɛ k'i su bila ka taa afiriki walahi a ye mɔgɔw tɔɔrɔ n'a ka manamana kuma n'a ka kalabanciya kuma ye a ye mɔgɔw tɔɔrɔ a ye mɔgɔw tɔɔrɔ han idirisi konipo don n kun b'i ka video daminɛ kɔnɔ cɛɛ bi kɛ tan nɔ de buna adamaden i ka sa sɛgɛn la wari bɛɛ tɛ dunta ye mɔgɔ fɛ wari bɛɛ tɛ dunta ye wari dɔ bɛ n'i y'o dun o b'i kɔnɔ fara o ye denkɔrɔ ka wari n'a ɲɔgɔnnaw ye n delila k'a kuma fɔ parce que dɔw bɛ taa denkɔrɔ fɛ ils sont ignorants ala ma ala ma faamuyali ni dɔnniya di bɛɛ ma diɲɛlatigɛ kɔnɔ ils sont ignorants u bɛ to ka wari di denkɔrɔ ma mais dɔw bɛ yen fɛnɛ olu ye dangatɔ denw de ye dangatɔ denw fa t'u ka wari dun ba t'a dun a tɛ taa ala ko la a tɛ taa mɔgɔ ko la u tɛ hinɛ mɔgɔ la u tɛ se k'a d'u yɛrɛ la u tɛ se ka fini san u tɛ se ka dumuni kɛ u tɛ se ka u ja diɲɛlatigɛ foyi la o dangatɔ denya warisufaya ala b'olu tigiw kunsi denkɔrɔ n'a ɲɔgɔnnaw de ma ala b'olu kunsi denkɔrɔ n'a ɲɔgɔnnaw olu de ma n'olu taara u ka wari c'a tɛgɛ o y'olu o y'a o y'a jo ye a k'olu minɛ mais minnu bɛ yen n'olu ils sont ignorants olu t'a kalama olu bɛ taa wari d'a ma i y'a ye dɔw an ye dɔw ka fɛn min ye u bɛ itali u bɔra wulila burusi kɔnɔ ka mɔ burusi kɔnɔ u y'u kɛ ji kɛ ka taa ala ye shansi d'u ma u sera It- u sera itali a b'u ɲɛna ko nin ko ninnu ye tiɲɛ de ye ni tubabu tɛ ni tubabu tɛ diɲɛ maa si tɛ se ka wari dilan diɲɛ mɔgɔ si ni tubabu tɛ diɲɛ mɔgɔ si tɛ se ka wari dilan munna mali munna afirikɛnw t'u ka wari dilan k'an ka wari bɛ dilan eh, eh, faransi a kɛlɛ tɛ senna n ko faransi de b'an ka wari dilan wa u y'a bali denkɔrɔ n'a ɲɔgɔnna kalabanci ninnu amerikɛn olu de b'u ka dolari dilan ameriki dolari walahi n'a tor'i ka pɔsi kɔnɔ n'i y'a don masini na a b'i ko k'a jɛ ka tɛmɛ f'a bɛ briller kuma dɔ ne yɛrɛ b'a ko nin ye bazɛn de ye wa n ko nin ye mun de ye ameriki dolari i b'a ko fo ka taa jɛ a pentiri tɛ bɔ a la n'i ye wari cayalen maa maa bolo faux billet don mun ne na u bɛ u mun ne na u bɛ faux billet faux billet faux billet tigiw minɛ a y'a kun fɔ an ye kɛ u bɛ faux billet dilanlaw minɛ kun jumɛn na han ɛ n'a sɔrɔ wari bɛ se ka wari cayali dalilu bɛ yen an bɛ sɛgɛn ka wari ɲini a han ni dalu bɛ yen ko ka wari caya an bɛ sɛgɛn ka wari ɲini a denkɔrɔ e ye kalabanci kalaban dɔgɔjala de kalabanci nkalontigɛla walahi mɔgɔ o mɔgɔ ni dɔnni b'o la o dabara o dala kuma tɛ caya komi e cogo tellement que tu veux convaincre les gens sur du faux tu parles comme une radio han tellement que i b'a fɛ ka buna adamadenw la convaincu i bɛ nkalon min tigɛ i ka kuma yɛrɛ kɔnɔ c'est à dire a bɛɛ nkalon c'est à dire a b'a dɔn ni jakuma ko mun b'a da kɔnɔ fiɲɛ kɔ denkɔrɔ bɛ ten a bɛɛ nkalon walayi bilahi n balimaw n b'a fɔ a ye a bɛɛ nkalon denkɔrɔ bɛ fɛn o fɛn na a bɛɛ nkalon a bɛɛ nkalon a bɛɛ nkalon ye a n'a dɛmɛbagaw denmisɛnnin kalabanci fugari den wololen minnu dɛsɛra baara la ka taa fara denkɔrɔ kan k'u bɛ mɔgɔw kalabanciya ka d'a ma ala k'a bɛɛ su fɔlɔ bɛn jahanama ma kalabanci kɔrɔ fugari den wololen ninnu a dɛsɛra baara la kamalen kɔrɔ ka dɛsɛ baara la ne ko kamalen kɔrɔ bɛ se ka tile ta k'a bɔ k'a bin i tɛ se ka foyi k'i yɛrɛ fo ka t'i sigi k'i da yɛlɛ ko dɔ ka dɔ ka arnaquer k'a di e ma baara banna bamakɔ wa baara banna bamakɔ est ce que baara banna bamakɔ baara banna yen wari fɔ fɛn sonyɛna gouvernement kɔnɔ a bɛɛ donna so la chantier bɛ diɲɛ fan bɛɛ fɛ hal'i taara ka tile ka dɔ ka baara kɛ o bɛ kɛmɛ naani d'i ma o y'i wɔsi de ye tout digne fils bunadamaden kan ka balo a wɔsi de la maa si man ka balo sonyɛni wari la maa si man ka balo kalabanciya wari la idrissa martinez konipo chapeau à toi Chapeau à toi. Dignité ala m'a di cɛ bɛɛ ma dɛ dignité ala m'a di muso bɛɛ ma ala ma dignité di bɛɛ lajɛlen ma voilà n ko nin de b'an ni tubabu cɛ a kana kɛ aw kɔnɔ ko tubabu ka dugu jɔlen bɛ cogo min na etazi baw ni dugu jukɔrɔsow ni terɛnw ni avion ni fɛn bɛɛ bɛ suya wɛrɛ tɛ dɛ baara de y'a suma baara ni tilennenya baara ni tilennenya o de ye farajɛla kɛ farajɛla n'o tɛ an bɛɛ bɛ ala ka dugukolo kelen kan nous sommes tous sur la même planète an bɛɛ bɛ planète kelen kan munna u taara k'an dan parce que nin kalabanci denya in t'olu fɛ yen nin kalabanci denya in tɛ tubabu fɛ yen baara de bɛ tubabu fɛ yen an b'an si kɛ nin na an b'an si kɛ nin na walahi ne ma denkɔrɔ ne ma jigin e la mali autorité minnu ma e minɛ k'e don kaso la dɛ walayi bilahi ne ne jiginna olu de la n'i y'a ye diɲɛ don o don hali bi e bɛ bɔ à la recherche des des des nouveaux victimes ɛɛ communicatif procureur Toure n b'a ɲini i fɛ ala ni kira kama i ka denkɔrɔ daga bɔ mɔgɔw da la parce que denkɔrɔ bɛ waso la k'ale ma don kaso la a bɛ waso de la k'ale ma don kaso la Toure n b'a ɲini i fɛ i ka denkɔrɔ daga bɔ buna hadamadenw da la. i k'a daga bɔ mɔgɔ i bolila ka bɔ dugu minnu na mun y'i bɔ yen nɔ min y'i bɔ Côte d'Ivoire a fɔ maliyɛnw ye kɛ mun y'i bɔ Côte d'Ivoire a fɔ maliyɛnw ye a fɔ maliyɛnw ye min y'i bɔ Côte d'Ivoire wa a b'a la k'a bɛ secte la nkalon don secte ko ye nkalon de nkalon secte foyi tɛ diɲɛ kɔnɔ min bɛ wari dilan o ye nkalon ye Nkalon le mot secte a ka d'a da dɔrɔn k'a fɔ c'est pour c'est pour que ka ka se ka mɔgɔw arnaquer hali bi secte foyi tɛ diɲɛ kɔnɔ min bɛ se ka wari wari wari caya o tɛ yen secte minnu bɛ yen fo n'a kɛra dɔrɔgu feerelaw ka secte n'i b'o la n t'o dɔn dɛ n'i b'i so la i ye i ko muso min ka taa ni valise fila ye k'i b'a ka valise fila fa wari la n'i y'a ka quatre millions et quelques minɛ mais pourquoi i m'o ka valise fa wari la k'o jira an na denkɔrɔ i m'o muso ka valise fa wari la mun na k'a jira an na de i tun b'o muso ka valise fa wari la ka ka valise sigi k'a fa wari la bien normal fo bien ko tɛ dɛ k'a fa wari yɛrɛ yɛrɛ la k'a di a k'a jira an na vis à vis fo k'e sa e bɛ se ka wari caya hali cɛ min tɛ e ye o bɛ se ka wari caya hali cɛ min tɛ e ye o bɛ se ka wari caya han hali cɛ min tɛ e ye minnu nana ni wari ye dɛ olu de bɛ se ka wari caya o ye tubabu de ye tubabu de nana ni wari ye n'o tɛ fɔlɔ n k'an kun bɛ falen kɛ kolon de la ou bien échange an kun bɛ falen kɛ olu de la tubabu de nana ka na wari dilan k'a kɛ wari mais pourquoi u ye wari dilan u ma sɔn k'a libérer bɛɛ k'a sɔrɔ u ye wari dilan ka seriw k'a la ka nimoro kɛ wari kan nimoro de bɛ wari kan wa wari a bɛ yen nɔ walahi n'a ma c'est à dire ko minnu don a vérifier man di quoi a vérifier man di sinon i ka wari n'i bɛ fɛ ka wari min b'olu la n'i bɛ fɛ k'a nimoro dɔn walahi n'i y'a d'u ma u b'a seere u b'a a a yɛrɛ sɛbɛnnen don a kan sa kuma caman ka nɔgɔn a sɛbɛnnen don a kan a sɛbɛnnen don a kan diɲɛ cɛ si tɛ yen min bɛ se ka wari caya o ala m'o danfɛn da ala m'o danfɛn da min bɛ se ka tubabu ka wari caya a tɛ yen a tɛ yen ne de ko ten a tɛ yen nkalontigɛla ninnu anw bɔra anw ma fɛn sɔrɔ kɛ mais anw kɔni ye ko dɔn wari kɔni tɛ n bolo dɛ dɔrɔmɛ kelen wo sɔgɔlen a tɛ n bolo depuis ala ka n da ma deli ka ma deli ka eh, eh, eh, fɛn tɔgɔ bɔra kɔnɔ ma deli ka jaka bɔ wari tɛ n bolo dɛ n m'a fɔ ma se wari bɛ n bolo dɔrɔmɛ kelen tɛ n bolo min min sɔrɔ min b'a dun sini je m'en fous ni sara don min na a banna mɛ k'a fɔ ko de ko mɔgɔ de bi ka se ka wari caya o ye nkalon de ye anw bɔra anw ma fɛn sɔrɔ mɛ an ye ko dɔn yan'an ka bɔ fana hakilila dɔ tun b'an na yan y'a tɔ dafa kalabanci ninnu maa o maa n'i ye denkɔrɔ dɛmɛ arnaqueur fɛn o fɛn aw vidéoman arnaqueur fugari ninnu n'a dɛsɛlen bɛ ka baara kɛ erɔpu denkɔrɔ ka eh, 1000 dollars 1500 k'a bɛna mɔgɔ eh, mɔgɔ mɔgɔ munumunu k'olu kunsin denkɔrɔ ma an n'i bɛ ɲɔgɔn na walayi bilayi an n'i bɛ ɲɔgɔn na a b'a ju wuli ka taa baara kɛ komi bɛɛ bɛ ka baara kɛ ni min dɛsɛra baara la il faut rentrer ni dɛsɛra baara la taa so kɛ pour ka arnaquer pour ka arnaquer afirikikaw k'a dɛmɛ mɛ aw kun aw kun han olu tɛ diɲɛ kalama olu tɛ olu tɛ kunun dɔn ka bɔ bi la mɔgɔ o mɔgɔ b'a nɔfɛ i b'a sɔrɔ a bɛɛ ɲɛnibaatɔ kamanaganbaatɔ fugariden wololenw minnu bannen bɛ baara la ka taa fara kan k'aw bɛ wari caya aw bɛ se ka wari caya wari caya dalu bɛ aw bolo tubabu y'o da aw ma masin de b'a bolo k'a dilan ne delila ka dolari dilatɔ eh, fɛn bila a yɔrɔ ka jan de sinon dolari dilatɔ ne delila ka bila dɔ delila k'a fɔ mɔgɔ minnu bɛ baara k'a la n'i bɛ don i bɛ peze i bɛ peze de hali n'i bɛ bɔ i bɛ peze ko aw bɛ se ka wari caya aw bɛ wari caya ni dalu jumɛn ye ala a kana wuli ka taa baara kɛ ni dugukolo ka ban tilala k'a di mɔgɔ ma k'a kɛ foro ye min da ka d'a la o y'o de ye a tila ko nin kalabanciya ninnu bɛna to eh, senna mali kɔnɔ yan walahi a bɛɛ bi nettoyer kelen kelen bɛɛ b'i ɲɛsin baara de ma anw minnu anw minnu ye musow ye anw y'an faso bila ka na baara kɛ pour que ka balo anw wɔsi la kamalenkɔrɔw de bi ban baara ma k'u sigi u minɛnw kan ka ban ka baara kɛ ka fo arnaque fo arnaque an bɛ taa min an bɛ taa min ne ma jigin aw la walahi ne jiginna mali autoritew de la aw ni aw c'est à dire les les prestidigitateurs les a fɔ cogo tubabukan na les prestidigitateurs ɛ ɛ ɛ ɛ jinamoriw aw n'olu bɛɛ de ye kelen hali a t'o ɲuman yɛrɛ ye tubabuw yɛrɛ bɛ se min na aw bɛ se o la nk'olu bɛ tile k'a kɛ mɛ u bɛ mɔgɔ de layɛlɛ n'a ye han aw ma cɛ kɛtɔ ka taama ka pisini tigɛ a a bɛ ka taama ji kan ka pisini tigɛ olu t'a kɛ wari ɲini na olu b'a kɛ ka mɔgɔw de layɛlɛ denkɔrɔ n ko babu bɛ mali la yen kɛ i tɛ babu yɔrɔ dɔn wa. babu jamu bɔra n kɔnɔ le plus grand sorcier de l'afrique de l'ouest ala y'a bɛn anw maliyɛnw de ma e bi babu ye e ka manamana kuma ninnu na han i karamɔgɔ de y'o ye babu i karamɔgɔ afiriki dɔnnibaga bɛɛ minnu ta ye tiɲɛ ye dɛ olu karamɔgɔ de ye babu ye olu karamɔgɔ e bɛ babu da ye e ka manamana kuma kalabanciya kuma ninnu na yari i ma deli ka babu da o la dɛ le plus grand sorcier de l'afrique maliyɛn de don a bɛ mali la ye jɔni y'a dɛmɛ la a taara ɲininka ko ko nkalon don k'i ye nkalon tigɛ ko maa si tɛ se ka wari dilan i b'a don kunfinw de kunna minnu tɛ diɲɛ kalama i b'a don olu de kunna k'e bɛ se ka wari dilan e bɛ se ka wari dilan e bɛ se ka wari dilan i mana wuli dɛ du bi saba bɛ n bolo dɛ du kɛmɛ kɛmɛ saba ka k'i bolo on s'en fout i wɔsi don wa i wɔsi don wa hali n'a sɔrɔ du kelen tun b'i bolo n'i y'o sɔrɔ i wɔsi la o de ye fierté ye du kɛmɛ saba bɛ n bolo dɛ du bi saba bɛ n bolo dɛ du bi naani bɛ n bolo tout ça c'est ton problème c'est ton problème c'est ton problème ni wari b'e bolo pour que e bɛ tile jeliya la don o don nkalon tigɛ ni kalabanciya ni ni ni ɲɔgɔlɔnbɔ la i ni videomaniw ni ɲɔgɔn cɛ pour que i ka se ka victime kuraw sɔrɔ Tu nous emmerdes à la fin. Tu nous emmerdes. bi segin a kan tuguni videomani fɛn o fɛn mana wari minɛ denkɔrɔ bolo k'i bɛna denkɔrɔ ka nkalon tiɲɛtigiya walahi ala k'a wari kɛ k'i furakɛ ala bi bana jugu bɔ diɲɛ yɔrɔ la k'a suur'i kan a wari ka kɛ k'i furakɛ ou bien a ka kɛ k'i suko kɛ a ye mɔgɔw tɔɔrɔ a ye mɔgɔw tɔɔrɔ a ye mɔgɔw tɔɔrɔ bisimilayi kalabanci b'a ka kalabanciya la han aw ko ko jamana ka yɛlɛma ko k'a ti baara kɛ a ti baara kɛ ka da kun min kan ne bɛ fɛ k'o de kun dɔn munna a ti baara kɛ di munna aw bi ban baara ma di han munna aw bi ban baara ma est ce que n'a sɔrɔla i i ti c'est à dire hali n'a sɔrɔ i bɛ taa wuluwulu de bɔ ka bal'a la walahi c'est une fierté C'est une fierté. Voilà. Est-ce que a b'a kun bɔ mɔgɔ ka nin bɛɛ kɛ ka sa ka taa ka bɛɛ dalen to i bɛ taa don min na kaburu kɔnɔ bagijɛ mɛtiri naani o de y'i ta ye bagijɛ mɛtiri naani e bɛ taa ka bɛɛ t'i kɔfɛ i bɛ taa temps min kɛ yen kɛ a bɛ kɛ kabi ala k'i da c'est à dire a bɛ kɛ komi i ma deli ka na diɲɛ na est ce que a b'a kun bɔ mɔgɔ k'i ka i dayɔrɔ n'i ka diɲɛlatigɛ tiɲɛ don o don kalabanciya kuma la mɔgɔw da la don o don nkalontigɛ la mɔgɔw da la denkɔrɔ don o don nkalontigɛ la mɔgɔw da la don o don kalabanciya kuma la mɔgɔw da la an ti yaf'i ma ala kana yaf'i ma walayi denkɔrɔ an ti yaf'i ma ala k'i su fɔlɔ bɛn jahanama ma i ye mɔgɔ tɔɔrɔ i ye mɔgɔw tɔɔrɔ walayi a y'a nin yɔrɔnin a y'a se denkɔrɔ ma ko ne ko ten mama national ne de ko ten merde à la fin merde e ni ala cɛ ne m'a fɔ dɔnnikɛlaw tɛ kɛ mais e kɔni tɛ e tɛ pa paga dɔn e tɛ pu tɛrɛ e t'a dɔn denkɔrɔ e tɛ pu tɛrɛ dɔn denkɔrɔ e tɛ pa paga dɔn pu tɛrɛ n'i bɛ se min na a kɛnɛ na n'i siranna ala kana barika d'i kɔ n'i ɲɛ na walahi n'i bɛ se min na a kɛnɛ na n'i bɛ se min na denkɔrɔ a kɛnɛ na kalabanci cɛkɔrɔ bilalen n balimaw n b'a bila yan nɔ